nkhani imene ili mkamwamkamwa ku russia ndi yokhudza alex dumin kodi mkulu ameneyu wapanga chani chimene champangisa kuti atchuke alex dumin anali msilikali wa nkhondo ku russia 1995 amagwira ntchito ku department ya federal security service kuyambira 2000 anali mmodzi wa mabodigadi a vladimir putin 2007 anamukweza udindo amayang'anira mabodigadi a prime minister victor zubkov mchaka cha 2012 anali mkulu wa mabodigadi amene amateteza president putin mwachidule ndikhoza kunena kuti mr dumin anali chief security officer komanso assistant wa vladimir putin mu 2014 anamukweza udindo kukhala head of russian special forces ndi nthawi yakenso imeneyi pamene ku ukraine kunayambika chipwirikiti tikukumbukira kuti mu nthawi imeneyi russia inatumiza asilikali ndi kukalanda crimea amene anatsogolera special forces ya russia kukalanda crimea anali mkulu ameneyu alex dumin pofuna kumuthokoza vladimir putin anamukweza udindo kukhala lieutenant general mu 2015 anali deputy minister of defense kuyambira 2016 kudzafika lero mkulu ameneyu amagwira ntchito ngati gavanala wa ku dera la tula region alex dumin amagwirizana kwambiri ndi vladimir putin mpaka anthu ena amakhulupirira kuti ndi successor pamene wagner inaukira dziko masiku apitawo dzina la mkulu ameneyu linayamba kumveka akuti vladimir putin akufuna kumusankha iyeyu ngati minister of defense nduna yakale ija mr sergei shoigu akufuna kuichotsa anthu ambiri akudabwa kodi vladimir putin akufuna kuchotsa shoigu chifukwa chani tikukumbukira mbuyomu mkulu wa wagner wakhala akunena poyera ponena kuti nduna imeneyi simadziwa ntchito pamene amaukira boma pa 24 juni cholinga cha prigozin amafuna kuti akagwire komanso kumanga anthu awiri woyamba anali mkulu wa asilikali ankhondo general gerasimov komanso wachiwiri anali minister of defense sergei shoigu nkhani imene inachitika ku russia pa 24 juni inazunguza kwambiri mutu wa vladimir putin shoigu amacheza kwambiri ndi putin komanso amene prigozin amagwirizana kwambiri ndi Vladimir Putin. Ndiye pamenepa zinakhala ngati kuti Putin wabalalika, Prigozhin wamuukira koma ali kumbali ya Shoigu. Koma ataganiza bwinobwino waona kuti ndi kwabwino kuti achotse Mr. Shoigu potengera ndi madandaulo amene akulandira amene akuyembekezera kulowa m'malo mwake ndi Lieutenant General Alexei Dyumin. mphekesera imeneyi yakula kwambiri ku russia anthu akunena kuti putin wapanga chiganizo akufuna kuchosa shoigu ndipo akufuna kuikapo munthu wina wotchedwa alexei dyumin kungonenapo mwachidule za mbiri ya shoigu sanakhalepo msilikali komanso sanapangepo training iliyonse ya military atamaliza sukulu amagwira ntchito ngati injiniya ku makampani azomangamanga 1991 president boris yeltsin wa ku russia anamusankha iyeyu kukhala minister of emergency udindo umenewu unapitirira atabwera putin mu 1999 in short ndikhoza kunena kuti mr shoigu akhala pa unduna ku russia kwa zaka zoposa 32 1991 to 2012 anali minister of emergency 2012 nkudzafika lero ndi minister of defense mkulu ameneyu ndi mmodzi wa anthu okhulupirika kwambiri kwa vladimir putin komabe gulu la wagner lamuwonongera mbiri prigozin ndi anzake anapita kukalanda rostov ndi kukalandanso mzinda wina mizinda iwiri zimenezi zinapereka chitonzo chachikulu kwambiri ku security ya russia ndiye pamenepa nchifukwa chake vladimir putin wakwiya akufuna kuchotsa minister of defense ndi kuyikapo munthu wina wachilendo tikunena pano deputy commander woyang'anira asilikali a russia general sergei surovikin wamangidwa ndi apolisi pomuganizira kuti anatengapo gawo pa chiwembu chimene wagner inachita iyeyu ndi best friend wa prigozhin komanso mbali inayi ndi one of the trusted commander wa vladimir putin nthawi inayake anali leader of russian military operation in ukraine kuyambira november 2022 slovikin ndi mmodzi wa akuluakulu a nkhondo ku russia ndipo anthu omunyadira amamutchula kuti general armageddon kuyambira november 2022 vladimir putin anamkhulupirira ndi kumusankha kukhala mtsogoleri woyang'anira nkhondo ku ukraine amamukonda kwambiri he is one of his trusted commander koma mbali inayi ameneyu ndi best friend wa prigozin ndiye panopa mphekesera ina yatuluka imene ikunena kuti akulu amenewa ankadziwa chilichonse chimene wegner inkafuna kupanga koma sanawadziwitse akuluakulu zili ngati inuyo muli ndi best friend wanu wakuwuzani kunena kuti ineyo mawa ndikufuna ndikabe chimanga mmunda mwa uja mamawa inuyo mwapezadi kunena kuti mmunda muja mwabedwa koma simunawulule kunena kuti amene waba ndi nzanu a intelligence af- afufuza ndikupeza kunena kuti inuyo mumadziwapo kanthu ndi mmene zachitikira nkhani ya mkulu ameneyu general sergey slovikin anali nzake wa prigozin prigozin zikuoneka kuti amamuuza kuti ase ndifuna ndikachite ataki mwakuti mwakuti mwakuti intelligence kukhala ngati yampeza kunena kuti iyeyu amadziwa china chilichonse koma sanafune kudziwitsa akuluakulu a boma kumene kuli kuphwanya malamulo chifukwa iyeyu ndi one of the senior commanders ku russia ali mu top 5 zimene zinachitika pa 24 june pamene wegner imafuna kulanda boma zinali zinthu zodabwitsa kwambiri mwachitsanzo wegner inalanda mizinda iwiri mosavuta mzinda wina wofunikira kwambiri wa rostov asilikali ambiri a rasha sanapange matukutuku tikudziwa kuti mumzinda umenewu mmapezeka asilikali ambiri kwabasi koma pa tsiku limeneli onsewa anasowa zimenezi zinali zodabwitsa kwambiri ndipo intelligence ya, ya rasha ikukayikira mkulu ameneyu slovikin kuti mwina anali nawo mu plani imeneyi chifukwa tinene zoona pano kuti asilikali sangangochoka ku- kungofika ku blantyre kapena kufika ku lilongwe ndikungolanda basi popanda matukutuku popanda revolt ina iliyonse pakuyenerabe asilikali a malawi army achite matukutuku ena ake koma wegner inangopita kumene kuja ku rostov ndikungolanda mosavuta asilikali onse anangochokapo ngati kuti achita kudziwa pamene zimachitika zimenezi general slovikin anali ku moscow iyeyu ngati wamkulu wa nkhondo anabwera pa wailesi ndi kupempha wegner kuti isiye kuchita zachiwembu patapita maola ochepa wegner inapanga zokambirana ndi president wa ku belarus ndipo anagwirizana zoti asiye kuchita chiwembu zonse zitatha jeno ameneyu sanaonekerenso kugulu kwa anthu kuyambira pa 25 june manyuzipepala ena aku russia alemba posachedwa pompa kunena kuti jeno sergei slovikin wamangidwa ndi apolisi pamene akumfufuza pa nkhani imeneyi intelligence ya ku russia yapeza kuti iyeyu ngakhale nthawi imene zimachitika zimenezi anali kumbuyo kwa putin komabe amadziwa chini- china chilichonse chimene mnzakeyu amafuna kupanga ndiye akumuzenga mlandu chifukwa chosaulula denja imene inali kubwera ku boma limeneli prigozini wakhala akutulutsa mavidiyo onyoza asilikali a russia m'mbuyomu koma sananyozepo mkulu ameneyu nthawi inayake mpaka anamuyamikira ponena kuti he is the most able commander of russia pamene panso pamadabwisa kwambiri amanyoza mkulu wa asilikali ankhondo amanyoza minister of defense amanyoza asilikali a russia amanyoza boma la russia koma sananyozepo mkulu ameneyu slovikin mpaka nthawi inayake anamuyamikira kuti slovikin is the most able commander of russia ndiyebe zonse tiziona mmene zithere panopa jeno ameneyu amusunga akumfufuza zonse zikatha timva kuti zakhala bwanji prigozin mkulu wa wagner anasamuka ku russia ndipo tikunena pano akukhalira mdziko la belarus komabe tsogolo la gulu limeneli silikudziwika putin walamula kuti gulu limeneli libweze zida zonse za nkhondo m'manja mwa asirikali a russia kodi amukhululukira pa tchimo limene anachita kapena usanduka udani wa khoswe ndi mphaka putin amene timadziwa ife akayambana ndi munthu amagwiritsa ntchito njira ina iliyonse kuti athane naye ena anaphedwa chifukwa cha poison ena anaphedwa atatumiza zigawenga ena anaphedwa njira zosiyanasiyana kodi prigozin akhululukidwa pa tchimo limene anachita kapena usanduka udani wa khoswe ndi mphaka funso limeneli ndi lovuta kuti ndiyankhe komabe ndikufuna ndikubwezereni kumbuyo pang'ono long time ago vladimir putin ankacheza ndi mtolankhani wina wake mtolankhani anafunsa funso kodi bwana mukhoza kukhululukira wina wake atakulakwirani putin anayankha yes koma sikuti ndimakhululuka zilizonse mtolankhani anafunsanso ndi chani chimene simungakhululuke